when the people that he appoints are misleading him uh, where is his brain at that time ubongo wake wa iyeyo umakhala uli kuti kuti anthu ena akamamusokoneza kapena akamamunamiza and all that so i just wanted to bring that because i also do believe that um, the appointing authority in any

Um, I'm a lawyer, I'm a human rights lawyer. Criminal law is my area of interest, and disability rights is my expertise, um, and advocacy is my practice. Now, uh, tikuyankhula nkhani kwa aMalawi. Nkhani ndi yachidule chonchi. Ndi matambasule chotere. Mu 2024 ndikukhulupirira kuti mu january 2024 boma la chakwera eh? so nkhani iyi ndiyofunikira kwambiri ifa ikukhudza maboma awiri boma la chakwera ndi boma la mutharika a peter mutharika mkulukutamoyo boma la chakwera mu 2024 january imeneyo um, kudzera mu timati uh, pension trust fund public pension trust fund limeneli ndi uh, kabungwe kamene kamasunga chuma cha anthu ogwira ntchito m'boma um, chuma chimene chimayenera kuti chidzaperekedwe munthu uja akatani kodi akasiya ntchito akapanga retire uh, ndi pension imene ikunena kuti pension fund ndalama zimene anthu amalandira akama- akapuma ndili okwiya kwambiri chifukwa kuti Ii, anthu akumwalira ambiri akukanika kulandira pension and malawi government i don't understand even malawi law society how we are letting anthu a malawi agwirira dziko lawo aligwirira ntchito and nthawi zambiri amakhalanso maf- ma- ma- a- a- amene ma civil servants amene amagwira ntchito m'boma mozipereka kwa zakazaka amene sabera boma amene alibe ma connections amene sangatenge zinthu kuyika ku- kudzera munjira za, za, za kamberembere ndi amene akumamwalira akudikira kuti ndalama zawo zichokere ku pension alandire ndalama zija osabwera ineyo ndikukumbukira kuti 2024 titayamba kukamba nkhani za judiciary publicly tsopano titakwiya nkumangopanga pa public pa mbalambanda kumangozitulusa panatuluka gulu limene linandis anthu anandibwerera kuti ah, inenso makolo anga um, ndalama zawo akukanika kulandira inenso chani uh, ndikumbukira kuti panali msikana wina anazapanga demo anakakhala ku, ku pension uh, ku, ku capital hill kuti ine sindichoka pano popanda ndalama so i know this s- issue inside out because i heard stories uh, ndinamva nkhani kuchokera kwa eni ake amene akuvutika um, either makolowo kapena makolo amene anagwira ntchito nkumwalira asanalandire mpaka na pension, pension yawo ndalama zawo ana awo ndikuvutika zaka zaka aku- akuyendera komano anthu amene ama atuluka kumene so izizi amene am, am, am, am, mwina apanga retire kumene koma mwina ndi mabwana um, am- akumalandira mwachanguchangu kapena ali ndi ma connections amalandira mwachanguchangu ku pension fund kuli katangale wamtima wagalu and issue iyi it's a priority mr president and the mis- uh, minister mwanamveka minister of, of finance this is a priority issue ya pension fund ndikukamba izi kuti kukubedwa ndalama and pamene tikuyankhula pano komano ndimafuna kuti ndibweretse uh, action point because ine am a man of action uh, so I'm, I'm going back to the issue kuti chikuyenera kuchitika nchani boma likuyenera kuti lipange strategy yopereka ndalama kwa anthu amene aku- akhala pa ntchito ndipo amaliza ndipo aku- akupuma ndalama zawo akuyenera apasidwe mwachangu changu ndipo amene akhala kudikira nthawi yayitali akuyenera apasidwe moyambirira za corruption ayi za kaphu- za ziphuphu ayi and izizi process imeneyi tikufuna kuti ichitike public patuluke information data under the uh, information act malawi human rights commission kodi mmakhala mukupanga chani pa nkhani ngati izi no on a serious note

this is what we're going to do koma tikuziwa kuti apm amapanga zinthu mu nthawi ya nsangasanga mwinaso sitifika kumene koma ngati sizitero then tonse amalawi tikuyenera tigwirizane uh, tikakumane tipange m- ti- ti- not mademo as such koma tikuyenera tikakumane malo amodzi ndikukaonesa mkwiyo wathu we'll strategize uh, but i'm sure kuti we, we will not need to do that because i know apm I know APM, uh, in terms of how he's doing his things, apanga sort this issue. Sinapange divert, koma sindinakambe kuti kuti nkhani imene yandikwiyitsa kuti ndingofikira kumangolalata ndikunena zimene boma likuyenera kupanga ndi chani. Boma la Chakwera mu- pa- mu January I think 2024 anthu amene amayendesa ndalama zimene anthu amadula akamagwira ntchito mboma kuti aziasungira komanso boma limalipirako kuti ndalama zija azizisunga kuti akamapanga retire anthu aja akamaliza ntchito zawo atuluke ndi kenakake kamene azikayambira ah, kuti munthu wamaliza ntchito ndalama zija zimafunika kuti ndithu azi- zipindule aziziyika mm, ah, mabizinesi ena kuti zipindule malonda osiyanasiyana chifukwatu paja muziwa ndalama kungoyisunga imatha kumatani kodi kumatsika mphamvu nde a pension fund uh, uh, pension trust fund ntchito yawo ndikuyang'anayang'ana mabizinesi osiyanasiyana uh, kuti kodi tikayika umumu mutulusa ndalama zingati tikayika umu nanga mutulusa ndalama zingati nde boma la chakwera bodi ya trust fund imeneyi inali pa kafukufuku ofuna kugula amaryllis hotel Ah, a- anapanga zokambirana zambirimbiri and iwo- zokambirana zina zinafika ponena kunena kuti ah, mtengo unali 47 billion malawi kwacha Ah, ah, awo a amaryllis hotel ananena kuti ah 48 billion kwacha ah 47 billion kwacha tikufuna kugulisa bank i mean hotel yathu ya amaryllis kenako patapita nthawi aujeni aja anapanga aboma a trust fund anazanena unena kuti zimakalata zomwe ndawerenga zikuonesa unena kuti ananena unena kuti ah ife mmene taunikira ah, mmene ilili hotel iyi sitikuyenera tigule 47 billion komanso panali ma risk ena amene samapanga fit into uh, running of the fund so fund ija akamayipanga run akama okay chichewa chake tinganene chani ndalama zija zimene amatenga kwa anthu amene akugwira ntchito mboma komanso boma limayikapo kuphatiza pamwamba pake ngati pension ya munthu amene akugwira ntchitoyo akamaziyika mu muti mu, mu business mu business kuti ipindule zimapezeka kuti amayenera asatire ndondomeko zotchakuka bwino kuonesesa kunena kuti zinthu zija ndalama zija zisagwere m'madzi uh, asabese ndalama za anthu asabese chifukwa aka china chilichonse chimene chitachitike pakachitika loss it affects the fund Ndalama zija zimapezeka kuti akuvutika kamene ali kuluza ndi mtundu wa anthu umene walimbikira anthu amene apereka service to their country so ataona 47 billion board ya mboma la chakweratu uh, boma limene tikunena kunena kuti uh, zikuoneka kuti kwabedwa ndalama zambiri zankhaninkhani zimenenso amalawi akuyang'anayang'ana boma la, Chaku- la, la, la peter kunena kuti kodi ndalama zimene zinali zabedwa anthu amene akumangidwawo ndi atiwo ndipo nkhani zawo zikuyenda bwanji mpaka nakumapeto kwake because let's be realistic here we are not going to be buying speeches where we are saying uh, no whether in parliament or on political podiums you'll be saying they are, the government of chakwera stole billions so we are fixing We want you to trace where those billions are. Because I know that no money leaves the country without the systems know, knowing where the money is going. Ndalama sizimangotuluka maka ndalama za nkhaninkhani. So tazipezeni ndalama zili pati. Ngati anthu amanga manyumba, manyumba amenewa tikuwanena tikuziwa pamene ali. Ali mu Lilongwe, manyumba amenewa tikuziwa ali mu Blantyre, manyumba amenewa tikuziwa kuti ali kuti. Tikuziwa manyumba amene agulidwa mu mu chani mu South Africa mu. Mo- even mu uk tikuziwa even ku america manyumba tikuziwa pamene ali so we need to get those things back into the government komano ndikukamba nkhani ya trust fund 47 billion board ya trust fund inanena kuti ah, ndalama zimenezizi zachulukisa komanso makamaka investment iyi sili certain investment imeneyi uh, itha kutiulukira nthawi ina iliyonse kapena kuti sindikuziwa kuti chiyawo chake ndinganene kuti chani komano uh, kunena kuti ndalama sizinali safe safety ya ndalama sinali safe uh, tinakhala kuti tikutchankundakani kuti safety si safe akuluakulu Patapita nthawi pang'ono, zikupezeka kunena kuti uh, ndalama zija za banki za ku fund uh, zimene ananena kuti akuziteteza ku 47 billion apeza kuti ayambaso kukambirana ndi achani kodi ndi amaryllis omwe aja mukumbukirano kunena kuti uh, mu 2025 tasintha boma titasintha boma nkhani ija inali yoti ikufuti ya ikusatidwa kuti ah, kukuoneka kuti kuku- kukuchitika chinyengo chifukwa 47 billion ija itakanidwa anthu aja anapeza kuti ayambiranso kukambirana and kukambiranako mtengonso wa hotelo ija kukwera anthu pamene anati "Ah, mufuna mutimenye masamu apa so malawi law society mu november 2025 boma la peter litalowa inalemba kalata kulemba kalata kunena mfundo zokhuza izizi kuti zimene zosiyanasiyana zokhuza amaryllis hotel kuti iyayi trust fund iyi ah, mmene uh, imayendera pension trust fund malamulo athu mmene amatiyendesera kuti muziyendesa sikuyenera kuti ikagule bank ujeni hotelo imeneyi and hotelo imeneyi ndi chikamphulikire mwina muchichewa chake tinene choncho amaryllis hotel akafufuza anthu amene amaziwa sindikunena si ine yayi koma anthu amene anafufuza za mabusiness anaona kuti amaryllis hotel ndi chikamphulikire as it regards to uh, 47 billion above uh, malawi kwacha kuti igulidwe oh mafigures itu anapeza kuti ayamba kufika mpaka na ma 100 chakuti billion ma figures amene nkhani imachokera pa 47 billion anthu anakana ndetu kumene kuja kunali a Malawi Law Society atalemba kalata anapanga recommend a Minister of Justice a Minister of Finance sorry anapanga recommend ACB anapanga recommend angapo ndithu kuti a- afufuze Ndaona ine makalata onsewa kuphatikizapo kalata imene uh, Reserve Bank ali ndi section yawo I think Dr. Mwale ameneyo kalata anasayinira analinso kunena kuti banki imeneyo amene ndalama izizi zisagwiritsidwe ntchito kugula hotela imene iyi Amaryllis Hotel izizi ndikuononga chuma komanso zisokoneza fund A ACB atafufuza anaonanso kuti zinthu sizikuyenda bwinobwino koma pa nthawi imeneyo ananena kuti ah, sitingapange chis- sitingapange ah, sitingapite ku conclusion chifukwa kuti zambiri sizinachitike komano ichichi sichili safe you know ah, ngakhale akatswiri akunena kuti chinthu chititenga koma sichili safe chinthuchi hey mind you nthawi iyitu ndi apita Attorney General ndi ndani pamenepo Frank Farouk Mbeta tumina tumina mina Frank mfana wa mtown wathamanga pa town apeza kuti anayankha kunena kuti a banki imeneyi zikomo kwambiri kuti mwaf- mwatiuza izi kuyankha Malawi Law Society aja kuyankha aliyense amamuyankha mwanzeru ndithu kuzabwera kuzanena a mfundo kulemba chikalata cha two, cha two pages fotokoza kuti ata- ataona chonchani mwatifotokozera apa izizi mwachita mwachita bwino tizisatira and ngati Attorney General ndionesesa kunena kuti ndikusatira china chilichonse I think panalinso article imene Mr. Mbeta Attorney General anazanena kunena kuti iya izizi si misakayi fa anthu amazikamba zinthu zija ngati kuti amafuna kupanga zimenezi ndi boma la a Chakwera uh, as I speak to you now ndalama zikusuntha uh, akusuntha ndalama kuti achigule chibanki chimenechi chikaphulikire chibanki chimenechi 47 biliyoni yomwe yakwera yachoka pa 47 biliyoni pano ndi 117 biliyoni Malawi kwacha tangoganizani mwapita kumsika mukufuna tomato uh, inu ngati mayi wapakhomo tomato uja kupanga 200 kwacha inu mwamona kuti tomato sakukwanira pa mtengo wa 200 kwacha uh, ndi osapsa bwinobwino komanso wina ndi ophulika tomato amene mumafuna inuyo ndikuti mukayike mu nyama koma tomato amene akupezeka 200 kwachayo akuoneka kuti ndi ofunika kuyika muchani ndi phwetekere yekhayekha ofunika kuyika uh, mutwanaposi nde mukubwerera ku nyumba nde mukumtuma mwana mukumpasa 500 kuti akagule tomato nda tomato akagulanso tomato wa 200 kwacha uja amene ine umakana kuti mugule pa 200 iye akupita nkukamugula pa 500 ndi zimene akufuna kupanga attorney general mukufufuza kwanga ndikuona kunena kuti kuli anthu amene akupanga sabotage ma institutions ambirimbiri komanso ma areas osiyanasiyana including the president uh, mukufufuza kwanga ndikuona kutinso a minister of finance atha kukhala kuti akuyendedwa pansi ngati a minister of finance ali mu game momo tiziwa chifukwa investigation is to go koma ineyo zimene ndikupeza ndikuona kunena kuti a mwanamvekha atha kukhala nawonso akuseweresedwa akumenyedwa magemu koma a mwanamvekha akha- am- akuziwa bwino boma mmene amayendesera and minister of finance sikoyamba nde zikhala zovuta kuti ikamatha investigation azapangidwe clear nde it- i'm also calling upon to the minister of finance to come out to tell us what's going on with malawians money anthu amene moyo wawo onse apanga dedicate azipereka kugwira ntchito yotumikira dziko lawo kuzera mukugwira ntchito mboma akupezeka kuti ndalama zawo zikuseweresedwa ndalama zawo zikufuna anthu azikagulira ma mansion ndalama za anthu onena kuti amavuti amakanika kupeza ndalama yopezera transport anthu amavutika akuluakulu and ifeyo we see these things every day timaona anthu akuyenda if you are in, in blantyre anthu amayenda kuchoka ku chilimba all the way to limbe kupita ku office eh, anthu amayenda kuchoka kuchileka kuja wapansi kuyenda kuchileka kuja, kukafika um, blantyre town kuti aka- kupita ku office thukuta kamukamu munthu wabambo munthu wamayi thukuta kamukamu pechepeche mosemu munthu ali thukuta kuti akusamala kantchito kamene akumpasaso kandalama kochepa kandalama komweko amudule ayike ku fund fund imeneyo azikadya ndithu achina mbeta azikadya a- amwenye and uh, ndayuza amwenye in terms of anthu amene mwina ali associated ndi, ba- ndi hotel imeneyo koma its not in regards to uh, aliyense mwenye wina aliyense or indian wina aliyense kaya pakistani wina aliyense uh, chifukwa ndikupanga clarify chifukwa corruption simaona mtundu wa munthu mtundu wina yonse kuli anthu akuba chifukwa achina mbetawo si si amwenye ngakhale mbeta amapanga uh, uh, katangale wambiri ndi amwenye izi ndikuziziwa ndipo anthu ambiri inu mukuziziwa achina batalala ndichite kuwabweresa ngati mukuwaziwa I'm calling on mm, the president kuti njoka saweta ziko ambuye tagwada pamaso panu tikulira misonzi m'mitima mwathu kuti mupulumuse malawi munjira iliyonse imene mungatithandizire kuti malawi apulumuke tipemphera kuti mupulumuke kuti tipemphera kuti mutithandize kuti malawi apulumuke ife tili ndi chikhulupiriro kunena kuti simungatisiye tokha ndipo uh, malawi azamva lokoma koma ife ainyache tikuyenera titengepo mbali kaya ndife amipingo andale ah, amene tim- tili- timakhala munjira yosiyanasiyana ngakhale akumuzi amene amene tili ainyake amene mwina ah, timayenera kuti tipereke misonkho munjira yosiyanasiyana Tipempha zimenezi kudzera mwa mwana wanu Yesu Khristu yemwe Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ineyo kumapeto kwake ndinakakhala ndi kuthekera kuwalangiza a President Peter Mutharika pa nkhani yokhuza tax misonkho. Ndinakawalangiza kunena kunena kuti apule si kuti tichite kupanga new regime yotolera misonkho tisawonjezere misonkho yotolera kwa anthu chimene tingapange tioneseze kuti misonkho imene timayenera kutolera tizitolera ndipo misonkhoyo tikatolera izigwira ntchito yake yoyenera ineyo i believe if mra was to collect tax from all the places that is meant to correct everyone including my musicians my musicians ndimaona pompano let me ndimaona pompano pa social media everyone was there like hey, hey, zeze wagula galimoto 200 million then ndimaonera video yo Chimene chinandipasa chidwi mu video mo muionenso mukaionere amene simunaionere muone evidence imene if ine ndi lawyer ndiyo ukakhala lawyer umapanga pay attention to things ndinaona unena kuti mu conversation yawo pamene paja amaonesa kugulu kuti anthu muone kuti zeze wamugulira dolo galimoto zeze amaoneka kuti sakuziwa kuti mtundu wa galimoto imene wagula ndi chani So, in as a criminal, uh, a criminal law lawyer, I noticed kuti that doesn't make sense kuti mzibambo akagule galimoto koma osaziwa mtundu wa galimoto imene wagula. Chachiwiri, ife amalawi tikuyenera tiziwe kuti tifunse kuti ah, galimoto ija yaperekedwa msonkho msonkho wake ndi ndalama zingati two chachitatu tikuyenera tiziwe kunena kuti kodi zezeyo kuti azigula galimoto ya 200 million anapanga ndalama zingati pa ndalama zimene anapangazo ndalama zimenezo anapereka msonkho because any money that you earn whether you are a musician kaya chani you have to what to pay tax so i've noticed in malawi koma a mra they can come out to dispute this and a media follow this up

uh, the dpp director of public prosecutions okay umbava umene umachitikira ku malawi ndi wauchitsiru chifukwa chani people put pamakhala evidence amayika pena paliponse people throw out evidence you know amakhala ngati akunyadisa kwa amalawi koma umboni umakhala kutani uku- ukuyikidwa penepajapo koma chifukwa chani anthu samamangidwa chifukwa kuti we are a country that is lawless but tili ndi mwayi panopa tili ndi professor of law as a president ndipo tili ndi another doctor of law uh, as a vice president ndi ena onse ma expert azachuma chanchani boma limene labwera anthu amene akuziwa chochita so tikhulupira kuti ateteza chuma chathu tinapemphera kale za ma musicians zangogweramo chifukwa chonena zokuti ine ndikuziwa ku lilongwe anthu amachokera ku area 49 kuja kuyenda wapasi kumakagwira ntchito mtown anthu amatha kukhala zaka 20 akukwera pa njinga kumakagwira ntchito ku capital hill kuja capital hill kumene kukubedwa ndalama zimene tikunenazi zikutuluka zinthu za anthu ena amangozionera zikuwadusa chonchi iwo akuvutika kulipira panopa kuti muyang'ane mtengo okwera minibus even amene angakwanise kukwera minibus ndi chiletso chifukwa ma, ma transport akwera nde amenenso ali ndi galimoto worse still chifukwa ndi 5000 per lita let's fix this country for ourselves for our children and for uh, the generation to come thank you